Bhuaigh foireann iománaíochta Na Fianna Craobh Club na hÉireann anuraidh agus i mbliana bhí an deis acu Craobh Peile is Iománaíochta an Chontae a bhuachan. Bheadh deis ag an bhfoireann iománaíochta an tseachtain seo chugainn ach ar dtús bhí deis ag na peileadóirí Craobh an Chontae a bhuachan den chéad uair ó 2001. Ina gcoinne a bhí Baile Buadáin Naomh Éanna, foireann go raibh dhá chluiche ceannais caillte acu ó bhuadar é i 2019. Chuireadar stop leis na seaimpíní reatha Cuala sa chluiche leathcheannais, an éireodh leo tógaint ar an mbua san anois agus é a bhuachaint. Bhí Brian Tyers agus Coman Goggins i bPáirc Parnell do chluiche ceannais peile Átha Cliath.
Tógtha ag Basquel. Pasáil ana dheas aige seo chugainn Sweeney anois, a bhí i láthair i Leitir Ceanainn do chluiche ceannais Dhún na nGall an tseachtain seo caite. McCarron siar arís go dtí McGarry. Coiscéim ana dheas i leataobh agus arís tá na himreoirí ag teacht ar na guaillí ansan. Basquel an babhta seo, Colm leis an scór. Sea, Eamonn O'Reilly anso ón gCabhán, chéad bhliain aige mar bhainisteoir agus é lán dóchasach go ndéanfaidh siad an bheart tráthnóna. Anois McGarry tagtha isteach sa chluiche an-mhór le cúig nóimintí anuas nó mar sin. Déanta go deas aige Ryan O'Dwyer lena chiotóig sin uille an-ghéar ar fad. Bhfuil an bheart déanta aige? Tá, a bhuachaill! Seo chugainn Murchan anois. Tuigimid go léir an luas atá ag an bhfear seo, go háirithe i lár na páirce suas. Isteach go dtí Conor McHugh. Yeah, do bhí briseadh anseo ar an líne ar an 50 méadar anseo so tá mé a' ceapadh go mbeidh cic saor ag dul i dtreo Na Fianna. Sea, dhírigh Flaherty a dhúmpáil isteach 's amach an chic ansan, bhfuil sé sin buailte go cruinn? Tá! Murchan arís ag tabhairt orduithe do David Quinn. Comhthreomhar leis an taobhlíne agus tá Madden fé bhrú anseo aige. Láimhseáil an-mhaith ansan aige Murchan agus Conor McHugh lena dheasóig, a gharsúin, thairis an trasnán. Anois Baile Buadáin Naomh Éanna ag teacht an athuair. Cheithre chraobh buaite acu san, 1995, 2000 is a naoi, 2000 is a cúig déag agus 2000 is a naoi déag agus gan dabht Craobh na hÉireann i 2000 is a sé déag agus tá ceathrar tosaí Ceathrar cúlaí istigh os comhair an chúil ansan. Ag feitheamh le ceann ard, b'fhéidir. McGarry. Fós lasmuigh den stua sin. Sea, tá spás oibre anso agus sin pointe an-bhreá ar fad ag Daire Sweeney. Anois tá Gavin ón dtaobh thall, seo chugainn anois é, aga aige siúd b'fhéidir ar rith díreach a dhéanamh. Siúd go dtí Healy, a d'iarraidh an dá phointe a dh'fháilt agus cuma an-mhaith ar fad ar sin ó Peter Healy. Anois mar sin, pas fálta go díreach ag McHugh, an cóngar chun an chúil aige siúd fé bhrú, stiúrtha go cruinn aige. Ryan O'Dwyer, arís, tá siad a' scaoileadh leis dul an-fhada suas fén bpáirc. Cosa éadroma ansan ag Baile Buadáin Naomh Éanna, Basquel anois ar aghaidh an chúil. Chuirfeá do phingin rua dheiridh air an bheart a dhéanamh agus tá san déanta aige. Jonny Cooper, buntáiste á thabhairt, ní dóigh liom gur thug sé an cic saor ansan ach tá seilbh anois chomh luachmhar agus tá na mitíní chomh fliuch go bhfuil sé deacair greim a chimeád ar an bpeil. Peter Healy anois. Basquel arís ardchluiche imeartha aige siúd sa tarna leath isteach go dtí Ryan O'Dwyer agus tá Darcy ar aghaidh an chúil agus é raite! Isteach sa chúinne aige Cian Darcy. Yeah, ar fheabhas ó Bhaile Buadáin Naomh Éanna ansin. Gach uair a bhfuil leath seans tá siad ag lorg rud éigin. Basquel sa chéad dul síos, O'Dwyer sa dara dul síos agus Darcy urchar sa líontán do Bhaile Buadáin Naomh Éanna. An é sin buille marfa na muca ansin?
An pheil tugtha chun cinn aige, pas an-deas ar fad isteach anso agus lena dhorn pointe á bhualadh aige James Holland. Cúlaí sleamhnaithe anso, b'fhéidir seans déanach aiges na Fianna, tugtha thar n-ais go dtí Keelan Sexton ach bhí go leor ann ach tá cic éirice. An blocáil coise a bhí i gceist ansan nó cad é?
An chéad ghluaiseacht maith mar sin. D'úsáid sé a chosa ó thaobh an bloc ansin. Mar sin, dhá neomat atá fágtha agus más féidir leis é seo a aimsiú, sábháilte ach gheobhaidh Sexton an tarna deis agus an babhta seo, roghntach bainte as an líontán aige.
An-chríoch, an-shábháil ó Hugh O'Sullivan sa chéad dul síos. B'fhéidir nach raibh sé an cic pionóis is fearr a chonaic tú riamh, ach ní raibh aon rud mícheart leis an dara iarracht ó Sexton. Cúig chúilín idir na foirne, an bhfuil siad in ann an cic amach seo a bhuachaint?
Corn Uí Chléirigh an duais atá anseo tráthnóna. Bhuel, le botúin den tsórt san, níl seans acu agus go deimhin féin, tá an fheadóg dheiridh séidte ag an réiteoir agus is iad Baile Buadáin Naomh Éanna, curaithe Bhleá Cliath, an cúigiú craobh acu. Yeah, we were just staying on to the game plan. We'd been in that situation all through the knockouts and we knew.